donc euh, n ka foli bɛ sadi mɔgɔ bɛɛ ye sadi parti sadi umaru mariko mɔgɔ bɛɛ hakili jigin jakite la ka hakili jigin perezida tunkara la moritani ka hakili jigin sidi arajo kayira kɔnɔ n ka sidi bilenni ninnu abubakar kamara ninnu a y'a bila gurupu bɛɛ kɔnɔ a ye dɔrɔn a ye video bila gurupu kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka faamu mɔgɔw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ mɔgɔw bɛ ka cɛn sigi buba fanɛ kɔnɔ donc n bɛna bɔ ni kuma min ye militaire minnu Mitera, militaire minnu mitera Asimi fɛ, tout récemment, dont le fils de Alpha Oumar Konare, n bɛna n da don a kun bɛɛ la, bɛɛ bɛna a dɔn. K'a da don kun bɛɛ la, u bɛ kuma o kuma fɔ k'a bɛɛ jaabi di. Donc, euh, Maliyɛnw, an bɛ heure min na sisan sisan sisan, Asimi en personne sait que ça ne va pas. Asimi, Asimi sait que ça ne va pas. Maintenant, Asimi veut ka segin a kɔfɛ fo mɛri parce que a b'a dɔn a tɛ se ka kɔntini a blokera mais sajo de ko asimi ma n ka information sajo ne b'aw kɛrɛfɛ dɛ sajo ko asimi ma ko asimi k'e de ma bandaw daga don anw da la k'e de ye bandaw daga don an da la i tɛ ne ye tuguni k'i b'i ta kuma kumakan wɛrɛw fɛ fɛ fɛ fɛ i ma ya donc voilà kuma tiɲɛ bɛɛ filɛ kuma tiɲɛ bɛɛ filɛ nin maliyɛnw donc bi asimi yɛrɛ b'a dɔn ça ne va pas a tɛ se ka avancer asimi minɛlen don sadio kamara de fɛ fanga in ye sadio de ta ye fanga in ye sadio de ta ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye fanga in ye sadio de ta ye donc k'o de ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna fanga in ye sadio de ta ye dɛ asimi kɔni fɛn dɔ de kalifala a la parce que mɔgɔ dɔ de tun b'u ka coup d'état kɛ a y'i jɔ intersection de ɲɛ donc pour que u kana na kɛ échec ye u sɔnna k'a d'a ma donc asimi bɛ fɛ ka segin a kɔ parce que mali bɛ fɛ ka taa chaos la asimi ɲɛ bɛ chaos in bɛɛ la voilà asimi ɲɛ bɛ chaos bɛɛ la donc k'o fɔ bɛɛ bɛɛ k'a faamu a yɛrɛ ɲɛ bɛ dugu bɛ ka taa cogoya min na chaos direct de don c'est comme si n'i ye mobili minɛ pɔnkɔrɔ sanfɛ ka grillage k'a gosi ka jigin ji la i bɔ san lɛri la e kɔni i bɔtɔla o la kɔni o ye garisɛgɛ ko de ye asimi ɲɛ b'a la tele ou bien aviɔn bɛ eh, sanfɛ a esansi banna a bɛ ka tin tin tin fɔ asimi b'o la sisan bila a b'o la sisan gansana a ma bɔ ka girin ka décret maloyara décret in bɔra fo décret in ye fɔri maloya fɔri maloyalenba de don fɔri bɛna segin de k'a fɔ perezan ma k'u ka yafa ma tugun pour que solution kura bɛ sɔrɔ ko la a bɛɛ sera o ka kuma mɛn u ye communiqué min kɛ buba fanɛ bɛ ko in kɔnɔ de donc an bɛna an da don min na militaire minnu mitera kɔrɔ abdala n ka foli b'i ye abdala keyita n ka foli b'i ye ɛɛ rose dunbiya rose boutique n ka foli b'i ye mali danbe en marche mɔgɔw n ka foli bɛ mali da danbe en marche bɛɛ ye ɛɛ delforo n ka foli b'i ye n ka foli b'i ye dɛ delforo kasim kino jalo n ka foli b'i ye tunkara polisi kɔnɔ n ka foli b'i ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n ka foli y'aw ye dɛ donc n bɛ min ɲini aw fɛ a ye video bila groupe whatsapp kɔnɔ dɔrɔn bɛɛ k'a lamɛn whatsapp kɔnɔ parce que n ka facebook minɛlen d'u bolo bɛɛ k'a lamɛn whatsapp kɔnɔ dɔrɔn ɛɛ alpha den mala malamin konare n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔw b'a fɔ o tuma mala ka wusa nɔrɔ tagali ma bilaye mala ma wusa nɔrɔ tagali ma n'i ko dɔw ma fɛnɛ ko malamin konare dɔw b'a fɔ o tuma sɔrɔdasi tɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛɛ de kan ka taga k'o de tɛ kelen ye parce que aujourd'hui bɛɛ y'a ye Sumayila Sise Ala ka hinɛ a la bɛɛ ye Mala de ni Amadu Kufa sigilen ye ɲɔgɔn kɛrɛfɛ Mala ye terroriste minɛ Mali la cɛman minɛ a ye terroriste minɛ cɛman minɛ Mala de ye sɔrɔdasi complet malgré que faamaden don dɛ Mala ɛɛ i filɛ kabiri i bɔra kaso la amadu y'a ka kɛlɛ la ne y'i ka kɛlɛ kɛ n m'i ɲini k'i ye ne bɛ k'i ka kuma fɛnɛ fɔ ni ala ni kira cɛ kana ɲini ka n ye yɛrɛ ne t'a ɲini k'i ye kana ɲini ka ne ne bɛ tiɲɛ de fɔ ne ta ye maliko de ye i ni kanute ninnu minɛna a y'a bolo yan ani general sise aw minɛna don min na a y'a bolo yan ne buwa fana de ye kɛlɛ ta ka kɛ n ka kɛlɛ ye ne tɛ general sise kɔni yelen dɔn ne y'aw dɛmɛ fo ka taa s'aw ka liberation ma m'aw ɲini k'aw ye wa n t'a ɲini a ka n sara n diɲɛnatigɛ yɛrɛ la mais min bɛ jamana aranze mala ne b'o de fɔ min bɛ jamana aranze mala filɛ mala service renseignement kɔnɔ mala a été l'un des grands patrons de la cellule antiterroriste du mali a ye terroriste caman minɛ terroriste caman bɛ mala dɔn fo ka taa yɛrɛ sigi kufa kɛrɛfɛ pour que a ni kufa ka bɛn ko la kufa ka fɛn d'a ma sumala sise d'a ma a ka paga di kufa ninnu ma paga ninnu bɛɛ tɛmɛna mala de fɛ alifa ka mala alifa ye den ɲɛnama wolo dɛ alifa ye den ɲɛnama wolo dɛ mala ti siran mala ti siran donc k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye mala ye ŋana ye mala ye ŋana ye i b'a fɛ i t'a fɛ mala ye mali servi mala de taara sumala sise minɛ ka na di maliyɛnw ma bɛɛ ye mala ni kufa sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sarafu a ye video bila groupe whatsapp bɛɛ kɔnɔ sarafu a y'a bila whatsapp bɛɛ kɔnɔ donc o mala kelen min filɛ bi tellement que asimi bɛ ka siran mala ɲɛ mala ninnu bɛ ka kabako lamaga terrorisme niveau la asimi jɔrɔlen tɛ terroriste minɛli ko la dɛ asimi jɔrɔlen tɛ kufa ninnu minɛli ko la dɛ asimi jɔrɔlen don fanga la parce que bi mali bɛ ka taa dingɛ min kɔnɔ a b'a fɔ n'an ma mala ninnu mabɔ an na mala ninnu ni kɔfɛ perezidanw bɛɛ ka di donc mala ninnu karalen don mala ninnu bɛ service renseignement compte bɛɛ dɔn kudeta bɛ kɛ cogoya min na mala ninnu b'a bɛɛ dɔn donc mala ninnu kana na ka fɛn dɔ labɛn yɔrɔ jan fɛ dɔrɔn ka taa juru kɛ sajo la ka taa juru kɛ modibo kone la ka taa juru kɛ eh, eh, eh, wage la ka taa juru kɛ maliki jaw la ka sɔrɔ ka laban ni asimi donc u bɛ siran ka taa ni mala ye mala n t'i nɛgɛn dɛ i janfatɔla d'u fɛ dɛ barisa terrorisi bɛɛ b'i yelen dɔn terrorisi bɛɛ b'i yelen dɔn i janfatɔla d'u fɛ dɛ k'i taara gawo taga in na ne kɔni bɛ video in bɛ reste n'i taara gawo taga in na ne bɛ ka cɛ ne fiyɛ dɛ bɔn mali filɛ mala kɔni mali filɛ kɔni mali nɛgɛ yɛrɛ cɛni na ni mɔgɔ min ɲɛna fiye ne minɛ avion kɛra ne bolo taxi de mala ne b'i invité an bɛ ɲɔgɔn ye wa aw kɔnɔ k'u ka passeport de bɛ buba fanɛ bolo tugun n tɛna n da don o détail la ne kɔni lafiyara i y'a faamuya ne lafiyara dɛ mali mali passeport a y'a ɲimi buba fanɛ voilà donc eh, buba fanɛ jugu sɔnpɛrɛn don awɔ ne ye ne ka video ninnu bɛ dugu la dɛ ko n b'u u fɛn de u butɔn kurusi n b'a digi de ka don a kɔnɔ ka bɔ ayi ala de ye buba fanɛ bila ka na maliyɛn kama kuwa ka mɔgɔ juguya k'a tɛ taa ɲɛ ka tila ka taa u yɛrɛ ɲɛna ala y'o kɛ buba fanɛ de y'u la kuwa a bɛɛ kabiri sanogo tile 2012 u ye buba fanɛ kɛlɛ buba fanɛ kɛra ŋana ye ɛ u nana fɛn tile IBK tile u ye buba fanɛ kɛlɛ buba fanɛ kɛra ŋana ye ko rasibati ka wagati u ye buba fanɛ kɛlɛ buba fanɛ ka ŋanaya bonyana n yɛrɛ fa imamu diko tile u ye buba fanɛ kɛlɛ buba fanɛ ka ŋanaya bonyana asimi tile tugun na ka buba fanɛ kɛlɛ buba fanɛ ka ŋanaya taara fo sanfɛ minɛ cogo yɛrɛ t'a la tugun o ye ala ka ko de ye ani buba fanɛ kanubagaw n ka foli bɛ buba fanɛ kanubaga bɛɛ bɔn militɛri minnu mutira a yɛrɛ ka taga conseil des ministres lajɛ asimi bɛ siran militɛri fɛn fɛn ɲɛ a bɛ siran militaire fɛn fɛn ɲɛ a y'a bɛɛ labɔ a bɛ siran militaire fɛn fɛn ɲɛ u dalen tɛ militaire fɛn fɛn la u y'a bɛɛ labɔ u y'a bɛɛ labɔ asimi o ma f'i ye n'a y'i ja n'a y'i ja kan kuturu bɛɛ labɔ eh, population de bɛna yɛlɛ ka t'i kama koyi parce que a yɛrɛ kolo ne feere population ma o la ne ko mɔgɔ ma mɔgɔ kana fɔ mɔgɔ ka taa boulevard kan an bɛ se niveau dɔ la ni asimi m'a to CEDEAO ta la an bɛ se niveau dɔ la mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wele boulevard sanfɛ ka sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ mɔgɔ ye parce que asimi bɛ ɲinɛ min kɔ polisi minnu bɛ taa gazi ci mɔgɔw la somɔgɔw de b'u bolo koyi u baw de bɛ kɔngɔ la koyi funteni de b'u baw la koyi kuran bɛ ka tɛgɛ u baw la koyi kuran bɛ ka tɛgɛ u denw la koyi kuran bɛ ka tɛgɛ olu la wagati min na énergie DG bɛ ka taa V8 san énergie du Mali bɛ ka taa V8 V8 san o dɛsɛlen don ka kuran di maliyɛnw ma wagati min na sɔrɔdasi barika b'u la dɛ asimi minnu bɛ k'i garder i barika b'u la dɛ minnu bɛ front na barika b'olu la dɛ les cinq colonels climatisés a kɔnɔ k'a bɛ ka bɛɛ lafili bɛɛ bɛ k'i ɲɛ yɛlɛ sisan dɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛ bɛ ka yɛlɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛ bɛ ka yɛlɛ falo dun bɛ a fɔ kɔdiwari n ka foli b'i ye maliyɛn bɛɛ ɲɛ bɛ ka yɛlɛ donc i ye nin militaire fɛn fɛn labɔ minnu b'i bolo kaso la n'i sirannen don u ɲɛ ka bag'u ma k'u minɛ asimi asimi ta bɛ ka kɛ min ye asimi i yɛrɛ de bɛ ka kojugu créer k'a bila i yɛrɛ la ya ya ko jugu kere ga bli yɛrɛ la ima sufi mɔgɔ sufi sufiw fana diminenba don asimi kɔrɔ eh, moto taxi tigiw diminen don asimi kɔrɔ denmisɛnnin minnu esuwera polisi concours olu diminen don minnu namarala logement sociaux la ka taa di choguel ka videomaniw ma olu fana bɛɛ diminen don kanam concours minnu sonyɛlen don olu bɛɛ diminen don bɛɛ de diminen don karim kulubali n ka foli b'i ye rimka n ka foliba b'i ye rimka donc olu bɛɛ de diminen don sarafu ninnu kɔrɔ u bɛɛ donc asimi tile a bɛ ka nɔgɔya a bɛ ka nɔgɔya dɛ donc malamini kunare ni tɔw minnu bɛ kɔfɛ surtout mala i ma wusa yenfɛla tagali ma dɛ mais n kɔni t'i nɛgɛn terrorisiw bɛɛ b'i yelen dɔn ni asimi ninnu tun bɛ armée ka taali de ɲɛfɛ e man tɛ ka ye yɛrɛ e man tɛ ka dɔn yɛrɛ tuguni e ye baara min kɛ jamana jamana ye terrorisme ko la mala e man tɛ ka taa lieu public yɛrɛ la e ka ɲi de sutura kɔnɔ ka continuer baara in fɛ fo ka taa tɛgɛ da kufa ninnu kan o de y'i ka baara ye i bɔra ka taa kalanba kɛ walayi mɔgɔ dɔ de nin fɔ ne ɲɛna a tigi tɛ armée yɛrɛ kɔnɔ k'i ɲɔgɔn tɛ yen k'i ɲɔgɔn tɛ armée kɔnɔ k'i puissant ne ko mali mago b'i la a ko kɛra o tigi de ye ne ne lasɔmi bilahi o de ye ne lasɔmi mala mala kana taa dɛ mali mali mala kana taa dɛ e de filɛ nin ye bi tu es un officier complet n'i ye migi d'i ma i bɛ migi migi yɛlɛma yɛlɛma u ka tucano tucano ninnu n'i y'o d'i ma i b'olu woloki woloki n'u ye eliko d'i ma i b'a wuli i bɛ taa fan bɛɛ service de renseignement i b'o maîtriser sisan i nana tuguni cellule anti terroriste du mali tu es incontournable mali bɛɛ i y'a formation kɛ i y'a kalan kɛ donc u bɛ b'o kɔnɔ u bɛna nin jɔn de ye cellule anti terroriste kɔnɔ ko il est efficace e de bɛ terrain in bɛɛ dɔn e de b'a bɛɛ maîtriser est ce que taaɲɛ bɛ asimi kɔnɔ taaɲɛ tɛ asimi kɔnɔ mali militairew taaɲɛ tɛ asimi kɔnɔ dɛ an baden minnu bɛ ka marifa ta jamana ye ne b'aw fɛ aw ka di n ye wa ne bɛ sa aw nɔfɛ mais aw ka tiɲɛ dɔ ka fɔ min b'aw sauver mala ninnu de b'a maîtriser dɛ n ta ye ka mala ninnu a sirannen olu ɲɛ a b'a kɔnɔ k'olu bɛ se k'u to yɔrɔ jan ka coup d'état bila a kama asimi i siranna coup d'état bɛ kɛ asimi ma siran coup d'état bɛ kɛ a bɛ ka donba kɔnɔ de kɔnɔ dɔrɔn wa a don bɛ se maliyɛn bɛɛ bɛna tigɛ i la a tɛna mɛn i i tilen de sedeyaw mɔgɔw ta la an y'a f'i ye k'i bɛ reculer i mɛnna six mois après ma reculer i tɛ ka 21 mois eh, an t'o la sisan i tɛ ka 20 mois de ɲini yan an bɛ don juillet kɔnɔ o kɔrɔ i bɛ ka 20 mois de ɲini i bɔra 5 ans na i m'o sɔrɔ i bɔra 3 ans na i m'o sɔrɔ i sisan i bɛ ka 20 mois de ɲini 20 mois i bɛ ka 20 mois de ɲini parce que i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko 24 mois ko mais k'a partir du mois de mars donc ni juillet sera u b'a kɛ a tɔ bɛ to 20 mois de an y'o de fɔ i ka mɔgɔw ye ko i bɛ fanga ye election tɛ i b'a organiser diyagoya wa an ka camp de bɛ ka jama bɛ ka caya buwa fana ka camp jama bɛ ka caya dɛ parce que maliyɛn baden de bɛ k'i bila maliyɛn baden de bɛ k'i bila ne yɛrɛ tun t'a dɔn a espérer tan ko bɛɛ ɲɛ ɲɛ bɛ yɛlɛ tan ala ka baara de don hakɛ de bɛ asimi ka fanga kɔ hakɛ de b'a ka fanga kɔ hakɛ de bɛ asimi ka fanga kɔ bɛɛ ka video partager bɛɛ ni ca yɛrɛ